Tháinig Ard Mhacha agus Doire slán ó thréimhse gnóthach le háit a bhaint amach i gcluiche ceannais peile mhionúir Uladh, Electric Ireland. An éireodh le Doire seilbh a choimeád ar an gcorn nó an éireodh le hArd Mhacha é a bhuachan don chéad uair ó 2009? Conall Martin agus David McCague atá i mbun tráchtaireachta.
Is ag iarraidh imreoirí a aimsiú ag teacht fríd agus ag déanamh an rachtail sin agus an ruathar sin ag tabhairt uilleann dóibh. Deis anois, Caoimhin McNally. ag iarraidh spás agus Ard Mhacha ag iarraidh imreoirí a phiocadh suas agus deis ansin bomaite amháin ag Young. Tabharann sé faoi den darna huair, seolta isteach aige agus an chéad scór den chluiche seo faighte ag Doire agus faighte ag Éamonn Young. Anois ag tabhairt treoracha le dul ar ais go lár na páirce, áit a bhfuil Ronan Canavan. Agus anois arís faoin seastán anois, McGuckin, McGuckin b'fhéidir ag smaointiú fá dtaobh de ach tacaíocht dó ó Sargent. Sargent ag iarraidh an deis a thabhairt arís ach deis anois faoin seastán agus deis ghlórmhar agus scór ar dóigh ansin. Fonn air ag déanamh an ruathar sin fríd. Tá Ruairc go fóill ann fá na choinne. Ó Ruairc ag déanamh brú fríd an lár anois. Ag iarraidh é a chur isteach i measc na dtosaithe. Ach anois deis d'Ard Mhacha agus an deis sin curtha isteach agus an deis sin scóráilte agus scór ar dóigh. Yeah, tuigeann Ard Mhacha go bhfuil deis acu anseo inniu. Tá siad tar éis tús iontach a chur leis an gcluiche agus beidh an-mhuinín ag ardú de réir mar a théann an cluiche seo ar aghaidh.
Morrison arís. Agus Morrison leis an liathróid ard curtha isteach i dtreo imeall na cearnóige agus ceapadh ar dóigh faighte ansin. Loughran, deis mhaith cúil agus é críochnaithe isteach go dtí an eange. An deis sin scóráilte agus críochnaithe go maith ag Eoin Duffy. Agus ar dóigh, liathróid ard isteach, pas iontach agus simplí agus éifeachtach ag an deireadh. Sea, agus chonaic tú sin ó thús an chluiche go raibh Ard Mhacha ag brú imreoirí isteach sa chearnóg ansin agus d'amharc siad suas agus an greamú iontach ansin ag Jack Loughran agus an fís a bhí aige agus cé chomh socair is a bhí Eoin Duffy leis an gcríoch leis an gcos chlé. An taobh amuigh den chos, bhí sé seolta go ar dóigh aige isteach ansin. Sea, d'ardaigh sé a cheann but James Sargent anois ar an taobh eile. Sargent agus ceapadh iontach agus anois an spás ag oscailt suas. Young ag teacht fríd Young leis an iarracht agus curtha isteach thar an trasnán ag Éamonn Young agus i bhfaiteadh na súl ag teacht fríd. Beidh orthu teacht amach as an choirnéal anois agus Young agus teagmháil agus pas iontach anois, iad ag gearradh isteach. Sargent, Sargent leis an iarracht agus taobh amuigh den chos. Agus an ceann sin seolta isteach agus ag an deireadh Sargent a bhí ann. Ag teacht fríd, ag iarraidh é a bhogadh agus déanta go maith gasta chun tosaigh chun Aaron Garvey a chur ar an rith ionsaí agus Garvey, deis iontach ag Garvey más féidir seo a chríochnú. Déanta go maith ag Garvey agus críochnaithe go snasta aige. McGuckin mar sin de. Ag leanúint ar aghaidh anois, briseadh fríd do Grant, Grant agus ruathar déanta aigesean, scór galánta agus Grant ag teacht fríd an ruathar sin, an spás a chruthaigh sé dó féin. Seolta amach agus arís brú ar an chic amach agus McCullough ag déanamh go fíormhaith sin a bhaint agus Doire anois. ar an ionsaí, Biggs, Biggs ag iarraidh éalú leis mas féidir, déanfaidh Ger Dillon sin agus cuirfidh Ger Dillon é thar an trasnán, déanta go maith. Agus ar ais arís le Grant, Grant ag iarraidh brú arís agus seo an difear a dhéanann Grant ag teacht fríd seilbh go fóill aige, ruathar iontach faighte. agus gualainn faighte aige, téann sé fríd agus deis anois críochnú le cúl agus sábháil iontach ón chúl báire go fóill ansin, Ard Mhacha ar an dé deiridh agus ansin tá Gribben Doire ag teacht ar an ionsaí agus an-luas ag Rían Collins teacht fríd anois. Doire ag iarraidh seo a chríochnú le scór más féidir leofa. Collins agus curtha isteach i dtreo. Eamon Young, Eamon Young agus seolta isteach ag Eamon Young. Mí-ádh le hArd Mhacha, bhí deis acu ach an lá agus an corn agus an teideal le Doire ag deireadh an lae agus iad ag ceiliúradh ar an pháirc thíos fúinn.